ndewonu ndị be anyị onye unu na-anụ olu ya bụ nwaada Nnennaya ewetara m unu akụkọ gbasara ihe ndị enyi ọjọọ mere Chukwuemeka ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu n'obodo Ụmụoji e nwere nwata nwoke aha ya bụ Chukwuemeka Chukwuemeka bụ naanị otu nwa nne ya mụrụ. Nna Chukwuemeka nwụrụ mgbe ọ dị otu afọ. Ọ bụ naanị nne ya na-azụ ya. Nne ya gbara mbọ hụ na ọ dịghị ihe kọrọ Chukwuemeka ma nni ma akwa ọ na-akụzikwara Chukwuemeka ịtụ egwu Chineke Chukwuemeka so n'otu n'ụmụazị ụbụrụ ha na-adị nkọ n'obodo ha Ụmụoji ọ na-asọpụrụ onye ọbụla ị gaghị ahụ ka Chukwuemeka na nwata ọbụla na-alụ ọgụ Chukwuemeka na-erubere nne ya isi ọ na-agbakwa mbọ one ume ya ha iji hụ na ọ dịghị ihe na-echegbu nne ya ọ hụrụ nne ya n'anya nke ukwuu ya mere o ji enyere ya aka n'ọrụ ọbụla ọkachasị ije ọrụ ugbo na na ijere nne ya ahịa mana mgbe Chukwuemeka bidoro towe o bidoro sowe ndị enyi agwa ha adịghị mma ndị na-anaghị asọpụrụ ndị okenye na ndị na-ama aka akpa ebe ọbụla ị hụrụ ha ị ga-ahụ Chukwuemeka nke a mere ka ọtụtụ ndị mmadụ bịawa gwawa nne Chukwuemeka okwu gbasara ndị enyi nwa ya nwoke na-eso a gwara ya na ya lotekwa na ewu anaghị eri ji soro ewu na-eri ji akpa ori na oge eteghị aka ha niile ga-ebido riwe ji n'otu ụzọ ụtụtụ nne chukwuemeka kpọtere chukwuemeka wee dọọ ya aka na ntị ma rịọ ya gbasara ndị enyi ya chukwuemeka gwara nne ya na ọ dịghị ajọ omume ọbụla ọ hụrụ n'ebe ndị enyi ya nọ ọ gwara ya na ya egeghị ihe ndị obodo na-ekwu na ndị enyi ya bụ ezigbo mmadụ nne chukwuemeka kwuru elu kwuo ala mana okwu a na-ekwu anaghị aba onye a na-agwa ntị ndị enyi chukwuemeka bidoro kụziwere ya ole esi eme ọtụtụ ihe dị iche iche dịka ole esi ese anwụrụ nakwa ole esi akwụsị nwa agbọghọ agwa ya okwu ha gwara ya na ọ bụ nke a gosiri na ị bụrụla nwoke Chukwuemeka n'aka nke ya chọkwara ka o gosi ndị enyi ya na ya bụ ezi nwatakịrị o rubere isi ma mee ihe niile a gwara ya otu ụbọchị Chukwuemeka gwara ndị enyi ya ka ha kụziere ya etu ọ ga-esi wee kpata ego nke ya ha gwara ya kwado nke ọma na ha ga-eje ịkpa ego echi ya ka o ruru ụbọchị a kara ije ịkpa ego Chukwuemeka na ndị enyi ya akwakọrọ jewe n'ụlọ Maazị Okoro ka ha rutere n'ụlọ nwoke a ha gbakara ụzọ ya ka ha je zuru ego ya mana ha amaghị na Maazị Okoro nọ n'ụlọ Maazị Okoro wepụtara ụbọchị ahụ ka o zuo ike ọrụ ya ma mgbe ọ nụrụ mkpọtụ na be ya o wepụtara egbe o ji eje nta gbalie elu ma tikuo ndị obodo ka ha bịa n'ihi na ndị ohi abịara be ya mgbe Chukwuemeka na ndị enyi ya nụrụ nke a ha gbara ọsọ gbapụ na be maazị Okoro wee na-agba ka aka ghara ịkpata ha mana ha amaghị na anya maazị Okoro ahụla ha ka echi ya ruru maazị okoro kpọrọ ndị uwe ojii wee gaa kpọkọrọ chukwuemeka na ndị enyi ya chukwuemeka kọwara ndị uwe ojii na o soghị ndị enyi ya ezu ohi na ya amaghị ihe ya jere na be maazị okoro ịga mee ma ndị uwe ojii egeghị ya ntị ma ncha a kpọkọrọ Chukwuemeka na ndị enyi ya wee kpọga ha n'ụlọ mkpọrọ nne Chukwuemeka tụkwara arịrị n'ihi na nwa di ya hapụrụ ya wee laa mmụọ emebinaruo ya n'aka nwa ya bụ Chukwuemeka ka ndị obodo jiri izu ohi wee mara wee bụrụ ihe ajọ ndị enyi na-ebute ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na nwata ọbụla kwesịrị ige nne ya maọbụ nna ya ntị n'okwu ọbụla ha gwara ya ọzọkwa bụrụ na nwata ọbụla kwesịrị ịgbanarị inwe ajọ enyi n'ihi na ewu na-anaghị eri ji soro ewu na-eri ji ha niile ga-ebido riwe ji nke a pụtara na nwata na-enweghị ajọ agwa soro nwata nwere ajọ agwa ha niile ga-ebido nwee ajọ agwa ebe a ka akụkọ nke ụbọchị nke taa ga-abịa na njedebe ndị be anyị ka emesịanụ